Bhuel, Darren, an-dheas labhairt leat agus go raibh maith agat don tacaíocht ar fad a thugann tú do Cúla 4 i gcónaí. Tá ag éirí go han-mhaith linn, tá muid gnóthach an t-am ar fad agus mar is eol duit tá you know chuaigh an chainéal nua, cainéal nua Cúla 4 ar an aer i mí Mheán Fómhair 2023 so tá muid beagnach ag dhá bhliain agus is é cineál deacair an an saolú nó an saol nó an tír a shamhlú gan Cúla 4, is léir. go raibh éileamh do chainéal cosúil leis an gceann atá againn anois do dhaoine óga agus tá sé iontach gur féidir le daoine óga an teilifís a chur ar siúl ag am ar bith i rith an lae agus féachaint ar réimse leathan cláracha atá in oiriúint don aoisghrúpa atá acu agus tá muid ag cur leis na cláracha ar fad atá againn an t-am ar fad ag iarraidh mé fhéin sa stiúideo tá mé ag iarraidh bualadh leis an méid is mó daoine óga is gur féidir liom agus bíonn daoine óga ó gach aon áit timpeall na tíre istigh sa stiúideo liom an t-am ar fad agus is breá liom bualadh leis an lucht féachana atá againn agus cloisteáil faoi na rudaí a thaitníonn leo agus céard eile atá uathu ar Chúla 4. Is dócha go bhfuil daoine óga i gcroílár gach cinneadh a dhéanann muid, mar sin bíonn muid i gcónaí ag iarraidh labhairt le daoine óga agus is dócha go dtógann sé sin muid ar aghaidh go dtí an feachtas nua atá againn, Ciaróg Cara an t-ainm atá ar an bhfeachtas agus

Léiríonn sé go bhfuil Gaeilge agat agus go bhfuil tú cineál i do ambassadóir don Ghaeilge nuair atá an suaitheantas sin ort agus go bhfuil tú bródúil as an teanga atá againn agus as an gcultúr atá againn agus go bhfuil tú sásta agus muiníneach an Ghaeilge a labhairt. So tá an feachtas seo ag díriú ar bhunscoileanna agus an rud is fearr faoi seo ná gur féidir le Múinteoir ar bith, teacht i dteagmháil linn anois díreach agus suaitheantais a lorg don rang do na daltaí atá acu. Má théann siad ar líne, is féidir foirm bheag a líonadh isteach agus is féidir suaitheantais a fháil don rang agus tá muid ag súil anois le go leor leor leor daoine óga timpeall na tíre a fheiceáil ag caitheamh na suaitheantais beaga agus go mbeidh ciaróg Ciaróg Cara ar go leor daoine go luath anois. Eh, is deas smaoineamh é seo, dar liom. Ó, an bhfuil cinneadh déanta agaibh go fóill, like, an eh, feachtas lánaimseartha é seo, nó cad é an scéal? Bhuel, tá muid ag díriú ar, ar an, ar an mí seo, agus tá muid ag iarraidh é a bhrú go mór, agus eh, Tá muid ag iarraidh go dtiocfaidh scoileanna i dteagmháil linn le linn mhí na Bealtaine agus ansin feicfidh muid ina dhiaidh sin. Ach an rud is fearr faoin bhfeachtas seo is dócha gur rud leanúnach a bheas ann go nádúrtha. You know, ní ní suaitheantas é a chaitheann tú uair amháin agus a théann sa bhrúscar, is suaitheantas a fhaigheann tú agus is féidir leat é a chaitheamh don saol ar fad agus a léiriú i gcónaí. So tá muid. ag cur béim mhór ar an bhfeachtas seo anois agus you know tá súil againn go mbeidh go leor daoine óga timpeall na tíre ag ag caitheamh ciaróg dhearg go luath sna seachtainí nuair nuair a leaindeáil siad sna scoileanna nuair atá múinteoirí i dteagmháil linn.